mitundu 5 ya maloto mtundu woyamba maloto akulankhula kwa mulungu maloto akulankhula kwa mulungu mulungu amalankhula nafe kudutsira mmalotowo tidaona mfumu solomo mulungu akumulankhula kudutsira mkulota tidaonanso yosefe mulungu akumulankhula mkulota ndipo ndi anthu ambiri m'baibulo amene mulungu adawalankhula mkulota maloto ndi njira imodzi imene mulungu amalankhula ndi ana ake komabe si maloto onse amene mmakhala muli kulankhula kwa mulungu namba 2 maloto achilengedwe kapena maloto opanda tanthauzo maloto opanda tanthauzo umangolota mwina ukusewera ndi azinzako mwina mukungothamangitsana kumakhala kuti ukungolota basi maloto amenewa amakhala achabechabe simmakhala kulankhula kwa mulungu motero musavutitse anthu a mulungu kuti akutanthauzireni maloto amenewo chifukwa mmakhala kuti mulibe kulankhula kwina kulikonse kochokera kumwamba namba 3 maloto a ziwanda kapena maloto a satana maloto a ziwanda kapena maloto a satana satana amalimbana nafe popanda chifukwa china chilichonse ku malotoko kukhala kuti amadziwa kuti ife tikagona mzimu wathu umakhala ngotseguka amafuna kuti adzalemo zinthu zake atiwononge olo mwina kutipha kumene kuteroko alipo ena amene amapanga za ufiti amagwiritsa ntchito njira ya maloto kufuna kuti akudyetseni mankhwala ena mumakhala mukulota mukudyetsedwa zinthu musamalole kudya zinthu kutulo chifukwa sichimakhala chimene mukudyacho nthawi zambiri zimayimira zinthu zina zakumidima zimene akufuna adzale zinthu zosayenera mkati mwanu mwina mutha kulota akuthamangitsani olo mwina wina afuna akubayeni mpeni olo mwina wina akugwirani pakhosi mukulephera kupuma kulephera kutchula dzina la mbuye wathu yesu olo mwina nchinjoka chofuna kukumezani kutulo amenewa ndi maloto aziwanda ndi maloto a usatana amangokhala maloto satana akungokupangani ataki basi chifukwa chakuti ali ndi mpira paja nde amene amamakidwa namba 4 maloto achikumbukiro maloto achikumbukiro umalota zinthu zimene iweyo mwina chithunzi chimene udachiyang'ana cholawula olo zinthu zina zimene udaziyang'ana kaya ndi mpira zimene zija kaya unamvetsera kwambiri nyimbo kaya mwina utagona pamene wagonapo waisiya nyimbo ikulira umatha kumamulota oyimba amene nyimbo yake ikuyimba pasipasi uja amangokhala maloto achikumbukiro chifukwa cha zimene iweyo udaziona ndi maso ako oro mwina udaonera mpira kwambiri kapena china chilichonse chimene udachitacho kutulo zimene zija zimatha kubwera kutulo chifukwa zimakhala mzimene zasungika kwambiri mmutu mwako nchifukwa chake musanagone onetsetsani kuti mwadilita kena kalikonse kolakwika mmutu mwanu onetsetsani kuti musamaonere zinthu zolaula chifukwa mulungu sagwirizana nazo zotere namba 5 maloto a netiweki ya ziwanda kapena maloto a netiweki ya satana maloto a netiweki ya satanawa satana amagwiritsa ntchito zinthu zimene inuyo mwaziona imene ija imakhala ngati network yake yakuti alumikizane nanu ku midima kaya mwina mmaonera zinthu zolaula zotsatira zake mmatha kumalota mukupanga zinthu zachikondi ndi munthu wina wake kutulo simmakhala mukupanga zachikondi ndi munthu wamkazi amene mukumuonayo koma zimakhala ziwanda zachita kusanduka azimayi imakhala network yochokera ku midima imene satana amayigwiritsa ntchito masiku otsiriza ano satana akugwiritsa ntchito kwambiri network imeneyi kuwasokeretsa akhristu ambiri ndi kuwagwetsa kumene ena kuwayamwa moyo wawo wauzimu chifukwa chogwiritsa ntchito netiweki ya kumidima pamene muonera zinthu zosayenera pamene mupanga zinthu zosayenera mmakhala kuti pamenepo mwayika netiweki inu mukudziwa kunena kuti popanda netiweki simungamuyimbire munthu foni popanda mayunitsi simungamuyimbire munthu foni pamafunika mayunitsi komanso pafunika pakhale netiweki ndiye satana amagwiritsa ntchito netiweki imeneyi pofuna kulumikizana nanu kumaloto mukalumikizana naye kumalotoko zotsatira zake amayamba kudzala mbewu zake zoyipa popeza kwake nkuba kupha komanso kuononga yohane 10 verse number 10 tichenjere tikhale osamalitsa kwambiri chifukwa ambuye wathu yesu akubwera msanga chisomo cha ambuye wathu yesu chikhale pa moyo wanu shalom